siad ann agus filíocht anois ní tá a fhios agam go bhfuil amhráin scríofa agat ach nuair a labhraíonns tú ar filíocht filíocht é seo níl siad i bhfoirm amhrán ná rímeáil mar déarfá. níl tá siad scríofa díreach.
sea. ar rud éasca sin le hais a bheith a ghoil ag cur focla anseo agus focla san dara véarsa a bheith ag tíocht le chéile.
Ó, 's dóigh go bhfuil sé seo i bhfad níos éasca nuair atá tú in ann é a scríobh amach díreach mar atá sé, in áit a bheith ag cur le chéile. Tá ceird áithrid ag baint leis, déarfainn, a bheith ag cur le chéile ar an mbealach eile. Sea. Agus is dóigh nach bhfuil an cheird sin agam.
An méid filíochta atá déanta agat, tá siad déanta agat mar scéal ab ea, cineál? Sea. An scéal atá sa bhfilíocht? Is ea, tá scéal i chuile dhán, tá fáth eicínt le dán i gcónaí ann agus scríobhtar dán agus tá an scéal ansin. Anois, nuair a sheinns tú filíocht, an gcaithfidh scéal maith a bheith a'd roimhe le cumadh faoi nó bhfuil tú in ann cuimhniú ar phíosa amach as do chloigeann, b'fhéidir píosa a chumadh anois dhá dtiocfadh sé aige sin? Bhuel, má théann rud eicínt i gcion sách mór ort ag an am. is féidir dán a scríobh faoi. Tá a fhios agam go dtarlaíonn sé go dhaoine go minic nach mbíonn ag scríobh chor ar bith go dtéann rud eicínt i gcion orthu ach tá daoine ann a scríobhas dán faoi nó scríobhas rud eicínt faoi an rud sin nuair a thiocfadh isteach ina gcinn. Agus go minic mara ndéanann tú ar an bpointe é, d'fhéadfadh sé a bheith imithe mar b'fhéidir nach dtiocfaidh sé ar ais arís go brách agat. Ach caithfidh tú na smaointe domhaine sin a bheith a'd mar a déarfá, go mór mór má tá tú ag dul a scríobh rud eicínt brónach.
Caithfidh siad a bheith domhain ann agus caithfidh tú machnamh fada a dhéanamh ar a leithide sula scríobhann tú tada. An bhfuil rudaí pearsanta scríofa agat, an bhfuil? Rudaí a bhaineanns gar go do chroí féin nó go do mhuintir nó rudaí den chineál sin? Bhuel, tá rudaí a bhí ag cur as dom anois is arís, rudaí a ghoill orm, b'fhéidir. Tá tá cuid acu sin scríofa agam cinnte. Agus an bhfuil sé níos éasca a bheith a scríobh nuair atá tú istigh i do chroí féin?
Tá mé ag ceapadh go bhfuil. Go bhfuil sé. Tá sé tá sé níos éasca ar an mbealach sin déarfainn.
Cén t-achar siar atá tú in ann a ghoil nuair nuair nuair a thosaigh tú an chéad lá riamh nó cé cé a dúirt leat gur cheart duit a ghoil le filíocht?
Bhuel, bhí mé féin, bhí, bhí roinnt rudaí i mo cheann b'fhéidir thart ar 1990. Is sin é an t-am ar thosaigh mé. Bhíodh rudaí thart i mo chloigeann roimhe sin ach níor níor thosaigh mé dhá scríobh go dtí sin. Agus bhí roinnt scríofa agam agus tá a fhios agam go bhfaca Mícheál Ó Conghaile ó Chló Iar-Chonnachta iad agus ba é a spreag mé ón tús coinneáil orm a scríobh. Dúirt sé gur thaitnigh sé leis agus mhol sé dhom coinneáil orm. Is caithfidh mé a rá gurb é a spreag mé ar dtús.
Cén cén chéad cheann a chum tú? Ní cuimhin liom cén chéad dán a chum mé. Ní cuimhin? Ní cuimhin. An bhfuil comhaireamh a'd ar an méid atá cumtha go dtí seo a'd?
Thart ar trí scór, b'fhéidir. An mbeadh? Sea, bhuel, beidh ceiliúradh nuair a ghabhfas tú thar an gcéad, le cúnamh Dé, agus ní thógfaidh sé sin i bhfad. Tá leabhar ansin, a bhfuil do chuid filíochta inti agus é tugtha isteach inniu a'd nach, nach ndéarfaidh tú píosa beag filíochta dhúinn anois, an ndéarfaidh, go bhfaighidh an pobal éisteachta blaiseadh den, den stuif a bhíonns tú a chur ar pháipéar. Ceart go leor, a Mháirtín. Sea. Agus tá sé chomh maith agat míniú a thabhairt dhuinn freisin, níl, níl aon rud níos fearr ná an scéal a mhíniú i dtosach, Cé faoi a bhfuil an píosa seo atá tú ag goil a léamh dhúinn?
Bhuel, Marc an Aonaigh an teideal atá air agus is éard é Marc an Aonaigh an marc a chuirtí ar an mbó ag an aonach le 'spáint go raibh sí díolta. Ó, sea.
Go minic dhéantaí le bualtrach bó é, thomadh duine a mhaide ann, b'fhéidir, agus chuirfeadh sé marc ar an mbó agus bheadh a fhios ag chuile dhuine go raibh an bhó sin díolta, nach raibh aon mhaith tíocht ina diaidh arís. Thugtaí raddle in áiteachaí eile air. Nuair a chuiríonn raddle dearg nuair a bheidís díolta. Bhí aonach breá dáiríre i gCill Chiaráin uair, bhfuil cuimhne ar bith a'd air? Bhuel tá, bhíodh aonach ann an chéad Luan de chuile mhí, agus mar a tharlaíonn sé sa dán seo, bhíodh, bhíodh cineál troid bheag i gCill Chiaráin an chéad Luan de chuile mhí freisin. Shíl mé nach mbíodh aon troid ann ach Lá'l Ciaráin. Bhuel muise go mbíodh laethanta aonaigh freisin nuair a bhíodh daoine bogtha go mbídís ag troid le scáilí. Sea, sea.
Eh, abair leat, mar sin.
Marc an Aonaigh an teideal. Sheas sé i gceartlár an aonaigh, lárphointe an fháinne a bhí ina thimpeall, fathach mór lúfar láidir. Léine nua as an bpíosa, stiallta go himleacán, cnaipí ag rolláil ar fud an bhóthair, barriallachaí a bhróg scaoilte. Géaga mar chrainnte ag luascadh sa gcuaifeach, ag dul deiseal is tuathal agus thart timpeall, ach a réir uilig ann i mo cheann, Agus d'iarr sé amach iad, é ag goil ó éadan go héadan, ó shúil go súil, d'iarr sé amach iad ina nduine is ina nduine idir fhir, mhná is pháistí. Thum seanfhear barr a mhaide i leaba the na bualtraí agus d'fhág an branda ar m'intinn. Dom chur chun suain an oíche sin di d'fhiafraíos arís de mo mháthair cén t-údar nár cheangail sé barriallacha a bhróg. Nach fánach mar bhainfí leagan as. Gileád. D'iarr sé amach iad. B'in é an iarraidh amach. Sea, ag iarraidh daoine a dhul ag troid leis. Amach ar fair play. Sea.
Sea, so cá haice. Meas tú cén fáth go raibh a chuid barriallachaí? Bhuel, sin an fáth a scríobh mé an dán. Sea. Cuimhním go maith breathnú air is mé i mo ghasúr an-óg agus sin a raibh ag déanamh imní dhom sa lá sin, cén fáth nár dhún sé na barriallachaí.
Is chonaic tú é sin. Chonaic mé é sin. Is is air is air is mó a bhí aird agam. Tá a fhios agam anois, tá a fhios agam.
Anois, dhá dhá dtéadh muid ag ábhar eile go do shaol, gearrscéalta. Tá tá, níl aon leabhar gearrscéalta réitithe fós agat, an bhfuil, ach tá gearrscéalta i gcló leat. Bhuel, tá roinnt gearrscéalta i gcló liom agus tá, mé ag cur cnuasach gearrscéalta le le chéile faoi láthair agus cúpla scéal eile agus beidh beidh mo dhóthain agam, déarfainn. An gcaitheann anois duine a bheith go maith, ag cumadh, Jackie, le haghaidh gearrscéal, nó, mar déarfadh daoine nach bhfuil fírinne ar bith inti. Bheadh bímse anois i mo chroí istigh ag ceapadh, mar déarfá, gur scéal é seo atá fíor uilig ach go bhfuil craiceann eile buailte air. Bhuel, ina bhealach féin, is dóichí go mbíonn chuile ghearrscéal fíor, cé go mb'fhéidir nach n-aithneofá cé faoi é nó céard faoi é go minic. Ach do dhuine eicínt, is dóichí go bhfuil sé fíor. Agus níl sé éasca gearrscéal a scríobh ar ndóigh caithfidh tú domhainmhachnamh a dhéanamh air, agus Go minic caithfidh tú iarracht a dhéanamh dhul isteach in intinn duine eicínt eile. Má tá tú ag scríobh faoi dhuine, faoi sheanduine nó faoi dhuine óg caithfidh tú triail dul isteach san intinn sin agus fanacht ann chomh fada is a fhéadas tú le an scéal a scríobh. Má tá tú ag scríobh faoi ainmhí, mar shampla, caithfidh tú bheith i d'ainmhí ar feadh tamaill.
Nach é an diabhal é ag triail tú féin a iompú isteach i d'eilifint ar feadh lá amháin ach ar ndóigh caithfidh sé sin tarlú. Ar scríobh tú faoi ainmhí nó nó faoi dhaoine a scríobh tú uilig? Bhuel scríobh mé faoi faoi ainmhí. amháin faoin sionnach. Sea. Agus bhí sé cineál éasca dom ar bhealach mar bhí aithne agam ar an dúlra mar shampla agus ar ar an sionnach féin agus Chonaic mé sionnaigh go minic agus ní raibh sé deacair, bhí, bhí orm cur síos ar an talamh agus rudaí mar sin agus an rud a bhí ag fás. Tá sé glic.
Agus cha, caithfidh tú beagnach dhul isteach ina intinn más féidir é. Sea. Agus caithfidh tú bheith i do shionnach ar feadh tamall. Sea. Anois, labhair tú ansin ar, ar tús na naochadaí agus eh, Is fear thú a bhí sa mbaile mórán formhór do shaoil ó na naochadaí mar bhí do bhean tinn agus go ndéana Dia grásta uirthi bhásaigh sí sin ceithre nó cúig de bhlianta ó shoin le ailse. Ach bhí tú ag tabhairt aire dhi. Agus an raibh aon bhaint aige sin go thú bheith díomhaoin, níl mé a rá gur díomhaoin a bhí tú nuair a bhí tú ag tabhairt aire di ach san am chéanna ní an taobh amuigh a bhí tú. Raibh aon bhaint aige sin gon scríobh seo uilig? Tá mé ag ceapadh go raibh, go b'in a thug amach ar deireadh, mar bhí mé sáinnithe sa teach agus bhí sé ag cur as dom tá a fhios agam nár cheart dom a bheith mar sin mar bhí sise tinn agus ní raibh mise ach bhí mé sáinnithe sa teach agus bhí, ní raibh tada le déanamh agam mórán, bhí, bhí cleachtadh agam bheith taobh amuigh agus mar sin de ach tá mé ag ceapadh go mb'fhéidir go b'in an chéad am ar thosaigh mé ag scríobh rud éicint ar pháipéar. Mar roimhe sin ar fad a Jackie, nuair a bhítheá amuigh ar an bportach dhuit féin agus ag obair sna garrantaí agus rudaí, Ar chuimhnigh tú riamh leithéide de rud agus gearrscéal ná filíocht a chur síos? Níor chuimhnigh, níor chuimhnigh mé riamh, ní bhuel níor chuimhnigh mé riamh ar scríobh síos. Sea. Is iomaí uair a bhínn ag cuimhniú air ach hmm. nuair a d'fheicinn dánta agus scéalta a bhí scríofa ag daoine eile úsa cheap mé nach mbeadh aon mhaith dhom ag triail leithéide nach mbeinn in ann dó. Hmm.
Anois an bhfuil tada den mhéid atá scríofa agat anois? Cuireann muid na píosaí filíochta atá sa leabhar agat nó na gearrscéalta a bhfuil baint, a bhfuil aon bhaint aige ar bhealach ar bith go pearsanta dhuit féin agus don achar sin a bhí tú ag tabhairt aire do Frances, do bhean.
Bhuel, is dóigh go bhfuil, go bhfuil, tá mé ag ceapadh go bhfuil uaigneas ag baint le cuid acu. Sea, sea. Is dóigh go mbeadh baint aige sin leis sin. Agus a bheith leat féin, a bheith asat féin. Sea. Agus ar ndóigh bíonn uaigneas ag baint le scríbhneoireacht ar aon bhealach. Go minic bíonn scríbhneoir leis féin is é ag scríobh. Sea. Bíonn. Agus is minic cloiste agam ó scríbhneoirí eile an rud céanna, go mbíonn siad uaigneach. Sea. Raibh tú,
bhuel, tá's am go bhfuil an t-uaigneas i gcónaí ann, ach ag scríobh, tá mé ag caint ar agus thú ag scríobh, cén chaoi a raibh an t-uaigneas ó thaobh an scríbhneoireachta dhe nuair a bhí do bhean caillte?

Ach go leor rudaí, sa triail, bainim triail as go leor rudaí. Sea. Agus na hamhráin atá déanta agat, bhí siad sin ar chomórtas Réalta agus ceanna den chineál sin. Ar mhaith leat nuair a bheas go leor de na gearrscéalta scríofa, an leabhar seo amuigh, tá go leor den fhilíocht déanta agat, ar mhaith leat tosaí ar amhráin?
Bhuel, ní, níl mé cinnte. Nach, nach as áit mór amhránaíochta a tháinig do shinsir siar as Oileán Fhínse? Sea, sea, cinnte. Déanadh go leor cumadóireachta, de chuile chineál, déarfainn, i bhFínis fadó. Sea. Agus bhí sé ag rith leat, nach raibh, an, an, an, an fhilíocht agus an chumadóireacht seo? Nach raibh uncail leat Cóilín, b'fhéidir go raibh agus tuilleadh, Cóilín Mac Donncha i bhFínis, nach iomaí amhrán a chum sé? Chum sé roinnt mhaith. Cumadh go leor i bhFínis, déarfainn. Bhídís féin ag cumadh mar chaitheamh aimsire, déarfainn, go minic sa tráthnóna, de réir mar chuala mé. Agus is iomaí, chum siad go leor nár chuala éinne riamh, ar ndóigh, ach iad féin. Sea.
Anois, tá scéalta eile go leor le n-inseacht agat ó thaobh rudaí eile. agus bail ó Dhia ort, do shaothar breá, gradaim agus mar sin faighte agat ar rudaí. Agus labhróidh muid orthu sin san darna leith, Jackie, agus inseoidh tú dhúinn agus feicfidh muid cuid de na pictiúirí a bhfuil baint agat dóibh agus mar sin de. Ach é sin ar fad, nuair a thiocfas muid ar ais a chlann, fanaigí linn go gcloisfidh sibh tuilleadh uaidh Jackie Mac Donncha as Cill Chiaráin nuair a bheas na fógraí seo thart.

Céad fáilte romhaibh ar ais ag an gclár Comhrá agus Jackie Mac Donncha as Cill Chiaráin ag comhrá liom ar an gclár seo anocht. Tá stampa mór buailte ort baileach de bharr an Cúilín Dualach, gearrscéal i dtosach agus ansin tá sé mar scannán agus gradam buachta aige anois. Ba mhaith linn an scéilín a bhaineanns leis seo a fháil uait ar ball, ach b'fhéidir le haghaidh blaiseadh beag a thabhairt den dream atá ag breathnú, agus breathnóidh muid féin freisin, ar bhlaiseadh beag den chúilín dualach seo.
Leis an scread chráite sin tháinig mise isteach ar an saol seo. Agus in aghaidh mo chos is in aghaidh mo thola tháinig mé. Stumpa breá de pháiste a bhí ionam. Cé is moite de rud beag amháin. Ní facas mo leithéid riamh. Nuair a chonaic Mamó mo chloigeann catach, bhaist sí Cúilín Dualach orm.
Anois céard déarfá. Tá mé ag caint ar a leithide san aimsir a caitheadh Jackie díreach, slán an tsamhail. Scríobh tú a, páiste, ag tíocht ar an saol ab ea agus a chloigeann casta nó iompaithe siar air?
Bhuel, bhí mé ag iarraidh is dóichí rud éicint nua a dhéanamh, rud éicint nár déanadh cheana. Agus dhá mbeadh a cheann iompaithe an taobh ceart air, ní bheadh aon scéal nua ann. Ní bheadh aon scéal ann. Ní bheadh, sea.
Ach scríobh tú ar aon nós é mar ghearrscéal. Sea, gearrscéal a bhí ar dtús ann agus léigh mé amach, léigh mé ar an raidió lá amháin é agus is ina dhiaidh sin a tháinig daoine chugam, bhí, chuir siad an-suim ann. Agus bhí daoine ag rá liom gan é a chaitheamh i dtraipisí ag an bpointe sin ach rud éicint a dhéanamh faoi. Sea. Agus bhí a fhios agam nach bhféadfainn aisteoir a fháil. dhéanfadh an pháirt sin. Bhí a fhios agam go gcaithfeadh sé gur cartún a bheadh ann. Ó tá a fhios agam. Sea. Ach sin an chaoi ar tharla sé. Chuir Seán Ó Cualáin ansin, chuir sé in aithne mé do Cartoon Saloon i gCill Chainnigh. Sin an smaoineamh a bhí agam ar dtús, nó an bhrionglóid a bhí agam, Bheadh sé scríofa i gConamara, ag duine as Conamara agus bheadh sé déanta i gConamara. Ach ní raibh a fhios agam éinne i gConamara a bhí ag déanamh a leithéid go, bhí, bhí sa gceird sin ag an am, agus eh, agus cuireadh in aithne mé do Cartoon Saloon agus eh, sin iad a tharraing na pictiúir uilig. Sea.
Anois, tá seacht gcinn de ghradaim faighte ag an eh, Cúilín Dualach. Tá eh, do cheann féin, fu- eh, fuair tú ar cheann eh, na na háite seo thall ag, eh, ag an eh, na Féile Ceilteach nach ea? Bhí bhí tú i gCornwall. Bhí muid i gCornwall. Bhí bhí go leor as TG4 ann freisin. Bhí an gradam fáighte sular fhág muid Baile Átha Cliath. Níor éirigh liom bheith i láthair. Ach bhí Seán Ó Cualáin thall agus Ross Murray ó Cartoon Saloon. Bhíodar ann leis an gradam a thóigheáil. Ní raibh muid ach i mBaile Átha Cliath ag an am fanacht le le dhul ar an eitleán. Céard a chiallaíonn gradam den chineál sin dhuit, mar a déarfá?

Agus maidir liom féin, is cuma liom. Cé atá ag déanamh an Chúilín, cé atá ag caint, mar deir, bhí tú ag rá ní fhéadfaidh mé é a chur ar stáitse mar ní bhfaighidh mé a leithide de dhuine mar tá sa, tá scríobhta agam ach ó thaobh an chartúin. Bhuel fuair mé cainteoir an-éasca, ní raibh sé i bhfad síos an bóthar uaim, Colm Ó Cuaig as Sailearna Brún. Bhí a fhios agam go raibh sé san aois cheart, bhí glór ceart ag an am le haghaidh aois Chúilín agus bhí a fhios agam go raibh Gaeilge mhaith aige agus agus rinne sé an-jab uilig de. Agus aithním gurb é nó ab é ceol Mhartin Hayes atá ann. Sé Martin Hayes, chum chum Martin Hayes an ceol lena aghaidh, cuireadh an cartoon chuig Martin Hayes, bhí sé thall i Seattle déarfainn ag an am. agus cuireadh chuige agus nuair a chonaic sé an cartoon bhí sé in ann an ceol a chumadh. Sea. Mar tá an ceol é féin in ann scéal a inseacht. Gan dabht, sea.
Agus bhfuil a fhios agat an gradam eile anois atá bainte amach ag Cúilín Dualach, a Jackie. Tá siad thall sa Spáinn ab ea agus san Iodáil agus áiteachaí. Sea, bhí. Ab é an chaoi ar cuireadh iad sin ar an teilifís thall ab ea agus rudaí. Taispeánadh ag féilte iad agus ansin fuair, fuair, bhí gradaim á dtabhairt amach ag deireadh na bhféilte agus fuair sé péire déarfainn san Iodáil agus ceann sa Spáinn. Fuair sé ceann i gCiarraí agus Cill Chainnigh. Raibh tú féin ag aon cheann eile acub sin? Ní raibh. Ní raibh.
Ní raibh.
Sea. Sea. Ba rud mór dhuit é sin tarlú. Ba ea agus is dóichí fuair sé IFTA ansin i mBaile Átha Cliath. mí na Samhna seo caite agus b'in gradam mór IFTA a fháil bhfuil a fhios agat agus ansin anonn an Fhéile Cheilteach i gCorn na Breataine. Ba mhaith leat tuilleadh a scríobh go mbeidís bunaithe amach ar chartúns den chineál sin? Bhuel, ba mhaith, ba mhaith. Tá an-suim i gcartúns agam mar feicim scannáin mhóra, na scannáin mhóra atá dhá ndéanamh go bhfuil siad uilig an-chosúil le chéile anois. Nuair a fheicfidh tú ceann is beag nach bhfeicfidh tú uilig iad.
Cúilín dualach, bhfuil an chaint a'd cúilín catach, íona? Bhuel tá cúilín eicínt sa mbosca faoi láthair ach a' ligean amach. Tá le cúnamh Dé, tá.
Anois eh tá, bhí mé ag rá ansin tá go leor tarraingthe anuas ar do lámha, tá tú ag bailiú seanchais agus rudaí den chineál sin ach, ach eh beagán eile eh eh go do go do shaothar ná go, dtéann tú isteach sa leabharlann atá sa gCeathrún Rua, agus go dtéann tú thríd leabhartha nó go bhfaigheann tú leabhartha agus go gcaitheann tú scríobh faoi na leabhartha. Leabhartha Gaeilge, cén sórt leabhartha? Bhuel, tá go leor seanleabhartha Gaeilge sa Leabharlann sa gceathrú rua, tá thart ar cúig nó sé de chéadta uilig ann. Agus hiarradh ormsa agus ar bheirt eile, seo a dhéanamh, bhí beirt eile dhá dhéanamh agus bhí muid dhá dhéanamh sa mbaile, bhí orainn na leabhartha uilig a léamh agus i mo chás féin anois bhí cúpla céad leabhar i gceist. agus bhí orm na leabhartha a léamh agus anois caithfidh mé braon uisce a thógáil. Cén dochar, caitheann duine deoch a bheith aige anois agus arís, bíodh sé ina uisce nó ina rud níos láidire, níl aon dochar ansin. Léigh tú na leabhartha seo agus, léigh tú na leabhartha seo agus scríobh tú fúthu. Sea, chaithfeá an leabhar a léamh i dtosach. agus ansin píosa a scríobh faoin leabhar, cén t-ábhar a bhí sa leabhar, cén aois a bhí an leabhar, cé mhéad leathanach a bhí inti agus cé a scríobh í. Agus bheadh an t-eolas beag seo uilig ag dul suas ar an idirlíon amach anseo. Sin é an Fortean Nua. Agus an té a léifidh é sin, níl air ansin ach a dhul ag an leabharlann agus a dhul agus an leabhar sin a fháil dhó féin, is dóigh. Bhuel ní féidir an leabhar seo a thógáil amach as an leabharlann. Ó cé nach féidir? An seanleabhar seo, ní féidir.
Caithfidh tú iad a léamh istigh ann. Is féidir iad a léamh, iad a fheiceáil istigh ann. So bhfuil muid ag dul siar os cionn céad bliain ó scríobhadh iad seo? Tá go maith os cionn céad bliain. An bhfuil? Tá. Roimh Chonradh na Gaeilge cinnte. Tá. Tá.
Agus ansin an té a scríobh iad sin, an t-údar agus a bhfuil, chaithfeá píosa a dhéanamh fúthu sin freisin? Sea, hiarradh orm píosa a scríobh faoi an oiread seo údair, uimhir áirid údair. Scríobh mé beathaisnéis timpeall is deichniúr ar fhichid. píosa a scríobh fúthu, cén sórt, céard eile a scríobh siad agus cén t-achar a mhair siad agus rudaí mar sin. Sea. Agus cé mb'as iad. Anois, gar go do cheantar féin, tá, tá dhá rud ar bun ar fad. Tá Reilig Chill Chiaráin, bhfuil tú sáite ann chomh maith ag bailiú eolais faoi na daoine atá curtha ann agus mar sin de. Ach roimhe sin, Ros Muc, tá, tá, tá tú ag bailiú seanchais i Ros Muc agus, agus staire.
Tá seod scéim Peigí Ní Chonghaile ó Phléaráca Teoranta, Ros Muc a tháinig aníos leis an smaoineamh agus chuir sí isteach ar mhaoiniú ó Ealaín na Gaeltachta. Sé an smaoineamh a bhí aici go mbaileofaí seanchas agus go gcuirfaí na scéalta a thiocfadh as ar phánaí gloine daite agus tá Mar a bheadh i dteach an phobail.
Sea.
Tá ealaíontóir ansin as an gCeathrú Rua, Ceara Conway, is í atá á stiúradh agus tá daoine as Ros Muc ag goil ag déanamh na bpánaí seo. Agus na scéalta a bhailigh mise, beidh cuid acu sin le feiceáil sna pánaí.
Agus ab é an chaoi a bhailigh tú scríofa, a Jackie, nó ab é an chaoi a bhailigh tú ar chaiséad nó rud éigin? Ar chaiséad agus ansin dhá scríobh amach. Á scríobh ansin, sea. Agus cé mbeidh siad sin le feiceáil? na pánaí gloine seo, daite? Bhuel, beidh siad le taispeáint in áit eicínt, ach b'fhéidir gur sa séipéal a chaithfidís a bheith ar deireadh, mar beidh trí nó ceathair de phánaí ann agus caithfidh siad, bhuel, tá sé éasca gloine a bhriseadh agus ar ndóigh caithfear iad a fhágáil in áit eicínt a bheas réasúnta sábháilte, nach mbeidh sé dhá n-athrú ó áit go háit, mar a déarfá. So beidh an scéal agus peictiúirí ag dul leis air seo? Beidh.
Aye. Go maith. Anois, tá sibh ag obair ar Reilig Chill Chiaráin, obair mhór a bhíonn ar bun ag Gaeltacht i gcéin, ar ndóigh, le haghaidh na, na reiligeachaí seo ar fad a choinneáil sa gcaoi go mbeidh seanmhuintir na ndaoine, b'fhéidir amach céadta bliain, go mbeidh siad in ann fáil amach cáil siad curtha agus tá an rud céanna ag tarlú i gCill Chiaráin, an bhfuil, bhfuil jab agaibh ainmneachaí daoine a fháil atá curtha ansin? Bhuel tá tá roinnt tá neart ainmneacha faighte ann cinnte ach i Leabhar an Pharóiste abair, an chéad rud a rinne mise ná Leabhar an Pharóiste a fháil agus ní raibh sin ag gabháil siar ach go dtí timpeall is 1930 agus fuair mé amach ansin go raibh áit i nGaillimh ag an mbord sláinte agus go raibh siad sin ag gabháil siar go dtí 19 1920 déarfainn agus fuair mé na fuair mé na hainmneachaí a mé a mé Ó leid tá tú ceart. Sea fuair tú na hainmneachaí uathub siúd.
Em. Fuair mé ainmneachaí ag gabháil siar go dtí 1920. Hea. Agus bhí mé lá istigh ann agus tharla sé gur bhreathnaigh mé ar leabhar eicínt, Ceantar an Chlocháin, agus eh bhí ainmneacha ann as Cill Chiaráin a bhí ag gabháil siar go dtí 1864. Thiar, thiar sa gClochán ar ndóigh? Sea, leabhar chlo- leabhar an Chlocháin a bhí. Leabhar an Chlocháin, sea. Agus eh, d'éirigh liom iad sin a fháil uilig, an- sin an liosta ó 1864 ar aghaidh. Sea, sea.
Ach beidh an leabhar seo amuigh lá eicínt faoi Chill Chiaráin agus lorg do láimhe chomh maith le go leor eile ann. Anois, tá písín beag amháin eile filíochta agat agus beidh muid ag críochnú suas leis sin. Féadfaidh tú inseacht dhúinn go gairid cé faoi a bhfuil sé seo agus ansin dul le filíocht nuair a bheas mise réidh. An píosa deireanach filíochta seo atá agat? Seo píosa faoi thuras a thug mé go hInis Eirc amach ó Leitir Mealláin fadó nuair a bhí mé i mo ghasúr. agus bhí an saol an-simplí ag an am agus an-neamhurchóideach. Ach fiú an t-am sin féin bhí an saol tosaithe ag athrú, déarfainn. Agus. Anois féadfaidh tú dul a léamh anois ar an nóiméad ach tá muid thar a bheith buíoch dhuit faoi theacht go dtí muid agus go bhfága Dia an tsláinte agat, Jackie. Agus agaibhse sa mbaile freisin, go bhfága Dia an tsláinte agaibh féin ag an am céanna arís le cúnamh Dé an tseachtain seo chugainn beidh muid libh le clár eile. Idir an dá linn anois, coinnígí féin a' caint agus a' comhrá go ceann seachtaine agus thar rud ar bith eile go dtuga Dia slán sibh ar fad. Oilithreacht. Uirlisí adhmaid ag déanamh an cheoil, rithim ag maidí rámha ar ghlambaí, ar chrogaí, Máirtín Chóilín Choilimín duine den triúr ag iomradh, Beartla i ngníom sa téad ag caitheamh isteach i measc na gclocha cladaigh in Inis Seirce, Gasúir ag rith chugainn tríd an bhfeamainn, gaolta ag fáiltiú. Iascach i measc na gcarraigeacha, breáin lúpaí ar phíosa twain, faocha mar bhaoite, portán breá eile ar deic. Domhan eile, saol eile. Ach deireadh ré ag lámhacán ag treabhanna donn thar bóchna aniar a scuabfadh ár bhféile thar bord amach síos sa duibheagán.